Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж, япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур.
Дунеижьыр щымыджэмыпцӏэм щӏылъэ щхъуантӏэр щызэпцӏагъащӏэм, а зэманым сыгущэхэлът. Дунеижьыр хъыкӏэ щаухуэм, щӏылъэ щхъуантӏэр мэлкӏэ щаубэм, а зэманым сышкӏахъуэ щӏалэт. Бещто ӏуащхьэр къандзэгу щыхуэдэм, бещто мэзыр щымыч мыбжэгъум, а зэманым сылӏыныкъуэтхъут. Щхьэкӏуэ емэ, сэ сигъэтхъуащ, къыджеӏэр, нартыжь и уэрэдым. Дунейр щымыджэмыпцӏэм цӏыху цӏыкӏум и акъылым къигъэщӏа пшыналъэхэр умыгъэщӏагъуэу къанэркъым. Адыгэ лъэпкъым къыдекӏуэкӏ лъапӏэныгъэхэм ящыщ зым, пшыналъэм, хухэтхащ ди нобэрей нэтыныр. Усэ зыусыр нэсу пкърыгъэплъ, пшыналъэр бгъунлъэм лъэпкъыр мэукӏытэ, жиӏэгъащ лъэпкъ узэщӏакӏуэ, гупсысакӏуэ Пащӏэ Бэчмырзэм. Узэщӏакӏуэм и псалъэхэращ ди нобэрей нэтынми щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Сыт пшыналъэкӏэ дызэджэр, лъэпкъ псор ириукӏытэну сыт хуэдиз къару абы бгъэдэлъыр? Нтӏэ, мис мы тхылъ цӏыкӏур къызэтетхынщи, Пащӏэ Бэчмырзэ усыгъэхэр, мисыр. Мис мыр си анэм къызжиӏэри сигъэтхыжауэ щытащ. Бэчмырзэ ипхъу, Пащӏэ Лэгъуан, Хьэӏупэхэ я нысэу щытащ. Мыбы итхыращ дэ Бэчмырзэр. Уэрэд щаускӏэ нэсу пкърыгъэплъ, пшыналъэр бгъунлъэм лъэпкъыр мэукӏытэ. Нобэ уэ зызытебгъэпсэлъыхьыну ухуейр псори мис мыбыкӏэ жеӏэ. Ярэби-тӏэ, пшыналъэр сыт хъуну? Жыжьэ къыщедгъэжьэнщи щэ. Сыт пшыналъэ? Мис мы Кабардино-Русскэ словарь, мыбы редактору и гъусар Бищӏо Бористи, Мо Къардэн Бубэ и словарым иткъым пшыналъэр, мыбы итщ, абы ещанэу къехь музэ жери, пэжщ. Сыт иджы музэр зиӏысыр? Музэ, это есть пшыналъэ, аращ ар зиӏысыр. Латиныбзэщ, музыкэра псори зэпхар, музыкэ, музэ. Ауэ сэ гъащӏэ къэзгъащӏам, пыщӏа ӏуэхухэм сыпкърыплъурыщэ, пшыналъэр лъэпкъ ӏуэхум щынэсым дещэ, адыгэнбы жиӏэми, пшыналъэр бгъунлъэм лъэпкъыр мэукӏытэ. Сыт ар щӏыжиӏар? Ныджы адыгэм псалъэжь диӏэщ, псори мэкӏуэдри уэрэдыр къонэ жи. Ныджы абы къикӏыр мыра, адыгэм и дунейм Ипэ дыдэ пщӏэ зыубыду щытар джэгуакӏуэжьхьэра, Агънокъуэ Лашэ хуэдэ, псалъэм и хьэтыркӏэ. Ныджы псалъэ шэрыуэр, псалъэм и хьэтыр, пшэрыуэр, псалъэжьхьэр къыдощтэ. ӏуэрыӏуатэм щыщ, иджыпсту тхылъ къэщтэнщ куэд ӏеи, ӏуэрыӏуатэм щыщ псалъ. Ар пшыналъэм щыщу пӏэрэ, щымыщу пӏэрэ? Упщӏэ гъэщӏэгъуэнэ къуажэхьхьэр. Сэ сызэреплъымкӏэ, сэ сызэреплъымкӏэ зыми и гугъу щӏыӏмгъэу. Цӏыхур зыгъэпӏейтеиф, цӏыхум И псэр зезыхуу щыӏэ псалъэ дахэ ирехъу ар музыкэ. Музыкэ жыхуэсӏэр къафэ ирехъу, ауэ къыпычэхуэ макъамэ цӏыкӏу гуэр. Хьэулейуэрэ къакӏуэурэ къакӏуэурэ гъэ минхьэм къыпхыкӏыурэ къэса щыӏэщ. Къыбгурыӏуэ, ахуэдэ дунейм къытенэр ар псори пшыналъэщ. Къыбгурыӏуэ, псэр зыгъэпӏейтей. Ныджы хъунумэ, абы и лъы щыхэткӏэ нарт пшыналъэ ар жыдоӏэ. Ныджы абы тӏэкӏу сыкъытеувыӏэну. Ныджы пшыналъэрщэ, ипэ дыдэ къыщежьэр, уэрэдщэ, ускӏэ нэсу пкърыгъэплъ, Пшыналъэр бгъунлъэм лъэпкъыр мэукӏытэ. Псори музыкэщ къыщежьэр. Бзэм и музыкэр, мис пшыналъэ мис ара. Бзэм и музыкэр нартхьэм щыхъума хъуа? Псалъэм и хьэтыркӏэ, Сосрыкъуэу си къан хьорира, Сосрыкъуэу си нэху хьорира, Зи мэӏуху дыщафэ хьорира,

имыгъусэнкӏэ ӏэмал иӏым. Нарт пшыналъэхьэщэ, пшыналъэхьэр псори музыкэ и гъусэу къокӏуэ. Мис ара сэ ар щӏызыцӏэр, нарт пшын, нартхьэ дыдей щӏызыцӏэр. Беслъэн и тхылъыр езгъэджынут сэ, урысыбзэ зэрытхарауэ, абы къихутам, абы нэ нэхъыфӏ зыми нарт пшыналъэм теухуауэ къихутаӏым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, а пшыналъэм музыкэр и гъусэщ ир. Къыбгурыӏуэ. Пщыгъупщэ хъунукъым а пшыналъэм Елмырзэ щыщ, жери, щэуэ, Щэуэжь Елмырзэ жыхуиӏэр. Нджы ар адыгэ Паганини жыхуэтӏэра шыкӏэ пшынэ еуэ. Япэм адыгэм мис шыкӏэ пшынэр. Мыр бзэпс жиӏэмэ струна жиӏэура, бзэпситӏ телъу. Итӏанэ щыхъуа Елмырзэ бзэпсиплӏ ищӏа? Ныджым макъ зэщӏэжьыуэр макъитӏ зы макъыу къожьэ, одноголосие, монодия жыхуиӏэра грек, монос, один. Нарт пшыналъэ уэрэдхьэри мис ахуэдыку зэщӏэлъщ. А Елмырзэ зэщӏэпщӏыпщӏу ищӏа. Нджы а пшыналъэр здэкӏуэм еплъыт. Елмырзэ деж къыщежьар къакӏуэурэ къакӏуэурэ пшын пшынэ. Псалъэм и хьэтыркӏэ, дэнэ пхьын мис Хьэхъупащӏэ Амырхъан? Къыбгурыӏуэ абы и пшыналъэ. Сэ а лӏыжьым зихуэзащи, абы хуэдэу телъыджу пасэрей хъыбарыжь зыхъума, мис а хъыбарыжьхьэри пшыналъэм щыщщ. Лъэпкъ гупсысэ зыпкърылъу щыӏэ псори адыгэбзэкӏэ жыпӏэм пшыналъэ. Пшыналъэ, иджы Пушкин жысӏат, а нетӏэ щыщӏэддзэнум,

Телъыджэ ар. Ныджы муз жи. Урысыбзэ гупсысэкӏэмкӏэ къащти, служение муз жиӏэмэ куэд къокӏ. Музэ жыхуэтӏэр пшыналъэр иджыкӏи уэрэдщ, иджыкӏи къафэщ, иджыкӏи сурэтщ, иджыкӏи архитектурэ, псори зыщӏэлъщ абы. Мис ар латин псалъэрщӏэ, мис иджы сызыхуейм фысша сыкӏуэура. Адыгэ лъэпкъыр я дуней тетыкӏэкӏэ, я щэнкӏэ нэжэгужэу, лэжьыгъэм къыщыдэхуэ зэманым зэхыхьэн, зытрагъэун, джэгун яфӏэфӏу щытащ. Адыгэхэм щӏыхьэху щӏыныр хабзэ быдэу яхэлът, щӏыхьэху ящӏырти, зэдэӏэпыкъурт, зэдэлажьэрт. Дзейуэ зэгухьэрти, зэдэвэрт. Вакӏуэ ихьэж гуфӏэгъуэ зэӏущӏэ ящӏырт. Хьэгъуэлӏыгъуэ къэхъуамэ, зым и нысашэр псоми зэдаӏэтырт. Къуажэм щыщ гуэрым хъыджэбз хьэщӏэ е щӏалэ хьэщӏэ къыхуэкӏуамэ, джэгу яублэрт. Пщыхьэщхьэм пшынэ макъ дэнкӏэ къиӏукӏыну жаӏэу махуэ лэжьыгъэр ирахьэкӏырт. Мис апхуэдэу адыгэхэр гупу зэдэлажьэу зэрыщытами, мыхьэнэшхуэ иӏащ я пшыналъэ макъамэхэр хъума хъунымкӏэ. Щӏэныгъэ зиӏэм талант имыӏынкӏи хъунущ. Щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъэу, ауэ игъащӏэкӏэ зы уэрэд хуэмыусыну, игъащӏэкӏэ зы усэ хуэмыусыну. Ауэ нджыкӏэ емыджауэ, щӏэныгъи имыӏэу талантышхуэ къыкъуэкӏынкӏи мэхъу. Псалъэм и хьэтыркӏэ ди адыгэ уэрэдус нджырей диӏахэр. Мис Пащӏэ Бэчмырзэ, гъыбзэр сыт хуэдэ жанрым хыхьэу пӏэрэ? Ари пшыналъэм щыщщ гъыбзэр. ӏэмал къыгуэхыпӏэ иӏым. Адыгэбзэ зыгуэр къиубыдмэ, гъыбзэм нэхъ Куэдыӏуэ зиӏа Езы и лъэпкъым и тхыдэмыхэкӏэ гугъуехь зытелъат адыгэ хуэдэ. Гъыбзэр абы щыщщ. Гъыбзэусу иужь дыдэ Къэбэрдейм исар Пащӏэ Бэчмырзэщ. Зэреджэу щытари усакӏуэм и закъуэ, Пащӏэ Бэчмырзэр гъыбзэус. Къыбгурыӏуэ. Адыгэ гъыбзэхэр. Адыгэ уэрэдыжьхэм нэхъыбэр къащти гъыбзэ. Нало Заури иӏэщ мыхуэдэ очистительная песня. Иджы адыгэбзэкӏэ жыпӏэмэ зэрызаухеиж уэрэд. Пшыналъэ нэсщ. Я цӏыху гъэпсыкӏэкӏэ гушыӏэ дахэ яхэлъу, щысабийм къыщежьэрэ ӏуэрыӏуэдзу, кӏуэрыкӏуэм здытетым, усэрэ уэрэдрэ зэхалъхьэфу щытащ. Дэтхэнэ зыри ехулӏа зэрыхъуу, и щхьэм къылъыса гуӏэгъуэм е гуфӏэгъуэм уэрэд триусыхьыфырт е пшыналъэ макъамэ хузэхилъхьэрт. Апхуэдэщ Гуащэмахуэ, Нартыгу, Мамышэрэ Чэбэхъанрэ, Жаниболэт, Хъымсад, Щэуей Нэкурэ, нэгъуэщӏ куэдми я уэрэдхэр. Азэпщ и къуэ Гъудэберд Тхыпцӏэхэ я хьэщӏэщым къыщӏэкӏри, Талостэнхэ я хьэщӏэщым щӏэтӏысхьащ. Ди пщыр зыукӏар къэкӏуа? жаӏэу яукӏыну щыхуежьэм, хьэщӏэщым фӏэдза шыкӏэпшынэр къыфӏихри, пщыр сымыукӏыу пщыукӏ къысфӏащащ. Пщыр зыукӏам си нэр хуэмысэт. Си нэр хуэмысэ щхьэкӏэ си ӏэр хуэхейт. Си ӏэр хуэхей щхьэкӏэ си жьэр мыхашэ. Сымыхэшэн щхьэкӏэ хэкур собгынэ, жиӏэри иусащ а дакъикъэм.

Мыр зы щапхъэ закъуэу аращ пшыналъэм и къарур хъыбарыжькӏэ къэӏуэтауэ. Апхуэдэ куэдкӏэ гъэнщӏащ ӏуэрыӏуатэр. Пасэрей уэрэдыжьхэр зэманым ӏэщӏэкӏуэдакъым, нобэ ахэр лъэпкъым и тхыдэ ӏэрымытхщ.
Пшыналъэр зиӏисыр зыми хуэпхь хъунукъыми, ара сэ ахуэдизу щӏыжысӏэр. Нджы къызэрыфэ пшыналъэ жыдоӏэ, пэжа? къызэрыфэ пшыналъэр. Ярэби, мы Кавказым лъэпкъыу исам нджы ар щӏыжысӏэм сэ сэ хуит сызыщӏыр Бэрэгъун Володя сэрэ. Володя минрэ щибгъурэ блыщӏ гъэм консерватори къэзухри сыкъэкӏуэжыгъау, езыр фольклорым хэ Бэрэгъуным Володя лъэпкъ пшыналъэмрэ лъэпкъ тхыдэмрэ хуэзыщӏам зыгуэр, псалъэм и хьэтыркӏэ Нэгумэ Шорэ и ужь бгъувын хуей Бэрэгъун Володя. Абы хуищӏам и инагъыр къыпхуэпщытэну.

Иджы Гиппиус жари Бэрэгъуныр дэлэжьащ абы мыдэ. Гупсысакӏуэшхуэ фольклорым теухуауи абы жиӏт, Дунейм зы лъэпкъ ин мыхъуу лъэпкъ цӏыкӏу. Сэ щыӏэу сщӏэкъым адыгэм хуэдиз пшыналъэ зиӏэ жери. Къэбгурыӏуэ. Иджы абы нэхъ зыхуишар адыгэ уэрэдыжьхэр, къафэхэр. Иджы Къэбэрдей къафэкӏэ жыщыӏащ. Сэ абы сыкъыщӏэхъукӏа сэ сыщӏалэ цӏыкӏужкъым, гъащӏэшхуэ сиӏэщ. А ди Тхьэу Тхьэшхуэ, ахуэдиз дахагъэ зиӏэ къафэ зэмылӏэужьыгъуу, къафэ лъэкӏыхьхэр. Адыгэ пшыналъэм нэхъ дахэ дыдэу хэтыр къафэ лъэкӏыхьра? Къафэ лъэкӏыхьыр пщӏэрэ зиӏисыр?
Еуаз Зубер ейми хэтщ.
Мес. Ныджы нетӏэ, Щэуэжь Елмырзэ жысӏати, Щэуэжь Елмырзэ и ныбжьыр Абы и дзым жыг къыдэкӏуейм, ар шыкӏэпшынэ хъуурэ Хьэкъупащӏэ Хьэсэн денкӏэ кӏуэм адэкӏэ кӏуэурэ иужь дыдэу къэхъуар адыгэм зы цӏыху щӏалэ телъыджэ, мис а пшыналъэм теухуауэ диӏэм Еуаз Зуберщ.

Плӏы ищӏа, тху ищӏа, хы ищӏа? Ныджы ар зэщӏэжьыуэ ахуэдизкӏи, лъэпкъ пшыналъэр умыгъэкӏуэдущэ, абы къикӏар ебгъэфӏакӏуэурэ игисту адыгэм, нтӏэ,

Ритм къуитуращ. Ныджы пхъэцӏычи нэхъыбэм тӏомпӏырэ, бэрэбанщ. Адыгэм и музыкэм а уэрэдыжь къэфэлъыкӏыщхьэм шы лъэмакъ щӏэтыр ӏэмал иӏ мис. Адыгэ пшынэ цӏыкӏур къащтэти щэ?

Сыкъыщалъху махуэм си адэ дашри слъэгъуаӏым. Ауэ иджы си анэ нэхъыжьыр сыкъэзмылъхуа сызыпӏар пшынауэ ӏэзэт. Хьэӏупэ Зурят и къафэ жаӏэу. Иджы абы жиӏэу зыхэсха, тхьэ, адыгэ къафэхэм уэрирашэ нарт ахэхэм ита. Хэт иджысту къыбжезыӏыфыну уэрирашэр кӏуэда? Макъамэ зыкъуэтыж псалъэр къэнар. Гуащэуджыр, Дыгъуасэ Мурадин Думэным зэрыдыр, Гуащэудж. Ар, ар зиӏисыр пщӏэрэ? Псалъэм и хьэтыркӏэ къашэ, нысэ къашам щэ, къэзыша щӏалэм енэшхуэр гъуэхъу зэкуэфауэ пщӏантӏэ дож. Сэ нысэ къысхуашам сыщӏиукӏыхьащ, мыра, мыранджа къащэхужын уейт.

Апхуэдизу адыгэ лъэпкъым пшыналъэр сыту пӏэрэ щӏигъэлъапӏэр? Нобэ пшыналъэкӏэ дызэджэр сыт?
Пшыналъэ жыпӏэмэ, нобэ дэ ди нобэрейхэм пшынэм къикӏ е нэгъуэщӏ зы ӏэпэпшынэ е зы шыкӏэпшынэ гуэрым къикӏ зыгуэру къащыхъункӏэ хъуну. Ауэ пшыналъэр зыпкърыпхын щӏэбдзэмэ, пшыналъэм Хэт хуэлажьэр? Джэгуакӏуэхьэра? Джэгуакӏуэхьэр хэт зыхуэлажьэр? Лъэпкъра? Щи, лъэпкъым къыдекӏуэкӏ сыт хуэдэ гуфӏэгъуи нэщхъеягъуи зауи псэуныгъи, ар псори къигъэлъэгъуэн хуейуэ джэгуакӏуэм и пщэ къыдохуэ. Щи, пшыналъэ къудейуэ ущытепсэлъыхьым дей пшынэ е нэгъуэщӏ гуэрым ӏэпэпшынэ, шыкӏэпшынэ сытхэм къикӏ макъамэ къудейм утепсэлъыхьу укъыувыӏэжмэ, ущыуэнкӏэращ. Ауэ моу нэхъ куу зебгъэщӏу А пшыналъэр зыхэт ӏуэхугъуэ, джэгуакӏуэ, ӏуэхугъуэм укъытепсэлъыхьу щытмэ, мис итӏанэ пшыналъэри зиӏисыр нэхъ пхузыпкърыхыну, ар зиӏисри нэхъ къыгурыбгъэӏуэфыну, нэхъ къыбгурыӏуэфыну.
Хъан-Джэрий и къалэмыпэм къыщӏэкӏа адыгэ тхыдэжьхэм мыпхуэдэ хъыбар ущрохьэлӏэ. Нэхъыжьыгъэр зэпаубыдри лъэпкъитӏ зэщыӏеящ, тӏури лъэпкъыжьт. Бжьыпэр яубыдын яфӏэфӏт. Апхуэдэм деж япэ ирагъэщ хабзэр нэхъыжьрати, хасэ зэхуашэсащ, япэ игъэщыпхъэр жылэм зэхигъэкӏынщ жаӏэри. Хасэм зэдауэ къыщыхъеящ, лъэныкъуитӏкӏэ зэпэщӏэувэри. Зэгурыӏуакъым, лъэпкъитӏым нэхъыжьыр, бжьыпэр зыӏыгъын хуейр зэхагъэкӏыфакъым. Апхуэдэу щыхъум, джэгуакӏуэ къашэну хасэм унафэ ищӏащ. Жылэм я пащхьэ иувэри, Шыкӏэпшынэм дежьууэ пасэрей уэрэдыжь гуэр жиӏащ. Уэрэдым жиӏэмкӏэ зэгурыӏуащ, нэхъыжьыр дэтхэнэ лъэпкърами, пасэрей уэрэдыжьым зэхигъэкӏащ. Иджы нетӏэ зытепсэлъхьа джэгуакӏуэхэм я пщэ зыкъом къыдэхуэт. Гъащӏэм къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэ дэтхэнэ зыри къагъэлъэгъуэн хуейт. Ахэр къэбгъэлъэгъуэн щхьа, абы уи гупсысэри хурикъуу щытын хуейт. Джэгуакӏуэ, джэгуакӏуэшхуэ ухъун щхьа, уи гупсысэр хуабжьу убзыхуауэ щытын хуейт, ӏэмал имыӏэу. Гупсысэ бзыгъэ, гупсысэ убзыхуа уимыӏэу щытмэ, ауэ зы джэгуакӏуэ лъэмбыми уиувэфынтэкъым. Ауэ лъэпкъым укъищтауэ джэгуакӏуэ ухъуа иужькӏэ, абдей уи пщэ къыдэхуэри нэхъ куут икӏи нэхъыбэт. Псалъэм папщӏэ, адыгэм искусствэ жэуэ-щэ хэхауэ абы щыгъуэм апхуэдэ мыхьэнэ ирамыта щхьа, а институт джэгуакӏуэ жыхуэтӏэм абы зэрихьэ ӏуэхугъуэу щытащ ар. сыт абы пыщӏами. Зауэ щыхъукӏэ-щэ лъэпкъыр нэхъ зауэрэ къэгъуэгурыкӏуа, зауэ хэтурэ къэгъуэгурыкӏуахэщи, зауэ щыхъукӏи абдейм деи джэгуакӏуэм и къалэн хэтщ. Абы къигъэлъэгъуэн хуей, сэ сщӏэрэ, абы хуэусэжын хуей, абы хуэхъуэхъуэжын хуей. Апхуэдэу ӏуэхур хъуамэ, Абы хуэфэщэн лӏыхъужь уэрэди иусыжын хуей, лъэпкъым къаригъэщӏэжын хуей, ауэ уэрэдми, модрейми, къекӏуэкӏыкӏами и лъабжьэ хуэхъужу ӏуэрыӏуатэр хузэхилъхьэжын хуейт. Абы и ӏуэрыӏуатэр къигъэлъэгъуэжын хуейти, иджы умыщӏэхыу мис пшыналъэм джэгуакӏуэкӏэ дызэджэ ӏуэхугъуэмрэ ӏуэрыӏуатэмрэ мыбдеж щызэбгъэдохьэ сэ сызэреплъымкӏэ.
Псэу щӏыкӏэ уэрэдым зи цӏэр хэхуэ цӏыхум и пщӏэр лъагэ дыдэт. Апхуэдэ насыпкӏэ джэгуакӏуэхэр зыхуэупсэр хэкум и хъумакӏуэ хахуэхэрт. Лӏыгъэшхуэ зыхэлъа, лъэпкъым, хэкум и хуитыныгъэм папщӏэ гъащӏэр зэуапӏэм щызыта цӏыхум, жылэм я унафэкӏэ джэгуакӏуэхэм уэрэд хуаусырт. Ставропольскэ гимназием щезыгъэджа тхыдэтх щӏэныгъэлӏ Юхотниковым зэритхыжамкӏэ, зауэм хэкӏуэда лӏыхъужьым уэрэд хуаусу зэрыщытар мыпхуэдэущ. Лӏыхъужьыр щӏалъхьа нэужь, абы и ӏыхьлыхэм, жылэм, хэкум нэхъ цӏэрыӏуэу ис джэгуакӏуэхэр зэхуашэсырт, джэгуакӏуэхэм уэрэдыр яусыху лъэныкъуэкӏэ зрагъэзырт, мэзым, щӏыхьэрт. Пщэдджыжькӏэ зэбгрыкӏырти, дэтхэнэ джэгуакӏуэри усэрт, лӏыхъужьым игъэхъахэм щыщ къыхихурэ. Уэрэдыр хьэзыр хъуа нэужь, джэгуакӏуэхэр къуажэм къыдыхьэжырти, жылэр уэрэдым ирагъэдаӏуэрт. Апхуэдэу лӏыхъужь щхьэмыгъазэм хуауса уэрэдыр цӏэрыӏуэ хъурт. Зыкъом къызгурыӏуэу щыта, зыкъом зэзыгъэзэхуэфу щыта, дэнэ нэхъыфӏу щыта ди япэ ищахэм, Апхуэдизу пшыналъэр щӏагъэлъапӏэу щытари арагъэнущ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, пшыналъэр зезыхьэ ӏуэху цӏыхухэм, ар зезыгъакӏуэ цӏыхухэм я гупсысэр зэрыкуум папщӏэ, абы зэрахьэ ӏуэхури ягъэлъапӏэт, лъапӏэныгъэ къаритт. Ар зы лъэныкъуэ. Итӏанэ, ауэ къызэрыгуэкӏыу упсалъэу щытми, зы лӏыхъужь уэрэд птхыуэ ар Дунейм къытебнэн, илъэсищэ бжыгъэкӏэ къэбгъэгъуэгурыкӏуэн жыхуэпӏэр, дэ, дауэ зэрыжиӏэр, дзэ зыӏумытыж хъыбари диӏэщ, абы ещхьэркъабзэу, дзэ зыӏумытыж уэрэди диӏэ, аздэ уэрэдыжьи. А уэрэдыжьхэр нобэ къэсын щхьа ар къекӏуу зыхэплъхьэн хуейтэӏэ? Ар къекӏуу зыхэзлъхьэфам и гупсысэм и кууагъыр унэгу щӏэбгъэхьэрэ? Аращи, ар ауэ сытми абы пщӏэ хуумыщӏыну, е апхуэдизу умыгъэлъэпӏэн хуэдизу ӏуэхутэкъым ар. Илъэсищэри ари гъащӏэ, цӏыху гъащӏэм къриубыдэжкъым. Илъэс щитӏри ари унэгу щӏэбгъэхьэрэ уэрэдымкӏэ, илъэс щищ хъуа уэрэд къызэкъуэпхмэ-щэ? Аращи, ахэр абы хуэдиз гъуэгум къыщрикӏуэфкӏэ, ауэдиз гъащӏэ къыщагъэщӏыфкӏэ, ар нобэ къэсын папщӏэ дэ и гугъуехь хэзылъхьа, дэ тхуэзыуса? Джэгуакӏуэхэм я пщӏэр лъэгэнут, абы къагъэщӏа пшыналъэхэми и еплъыкӏэр ӏэмал имыӏэу апхуэдизу жэуэ нобэ дэ къызэрытщыхъум, апхуэдиз псалъэр абы игъусэнут. Дауэдизкӏэ пхуэгъэкууми куунут, дауэдизкӏэ пхуэгъэлъапӏэми лъэпӏэнущ, дауэдизкӏэ къызэрыбгурыӏуэф хуэдизкӏэ пщӏэ хуэпщӏми ауэдиз пщӏэ игъуэтынущ икӏи игъуэтыни хуей.
Нтӏэ, Тимур, пасэрей пшыналъэмрэ иджырей пшыналъэмрэ дауэ зэпэхъурэ? Мыри жыӏэн хуей, мыри къэпсэлъын хуей ди блэкӏахэмкӏэ деплъу, абы ящӏэфахэмкӏэ. Абы дышэсыжауэ нобэ, нобэр къыздэсым, абы щыгъуэм нэхъ пасэӏуэхэм къытхуагупсыса ӏуэхугъуэхэм дышэсыжауэ дыкъокӏуэ, ауэ Фӏыуэ нэхъ чэнж дохъур. Гъащӏэми зехъуэж мы дэ дыщыпсэу щӏыпӏэхэм къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэри нэгъуэщӏ зыгуэр хъуащ, ауэ абыхэми дыдекӏун хуейт, абыхэми зедгъэзэгъын хуейт. Дэ дыкъызыхэкӏахэр зиӏысыр щытщӏэжкӏэ, абы къытхуагъэнахэр зиӏысыр щытлъагъукӏэ, абы я напэр зэрытедмыхын Гуэрхэри тщӏэн хуейт нобэ. Апхуэдизкӏэ цӏыхум я щхьэ я лажьэу зыгуэру къэна нобэкӏэ уеплъми, фӏыуэ пшыналъэм и ӏуэхур а джэгуакӏуэ ӏуэхугъуэхэр жыхуэпӏынухэр фӏыуэ нэхъ чэнж хъуа, зыхэпщӏу. Нетӏэ къыщедгъажьэм жытӏатэкъэ, Лаурэ. Иджы а джэгуакӏуэхэм лъэпкъым и щытыкӏэ, лъэпкъым и щыӏэкӏэм ещхьурэ къогъуэгурыкӏуэ. Абы щыгъуэм лъэпкъыр куут, я лӏыгъэр куут, зрахьэ ӏуэхухьэри чэнджтэкъым. Иджы нобэ фӏыуэ нэхъ чэндж дыхъуащи, ди джэгуакӏуэхэм къагъэлъагъуэ ӏуэхугъуэхэри яхуэдабзэ хъуа? Ахэр зыпыщӏа, зыпыхакъым. Мо ипэкӏэ щызыпытщӏакӏэ абы арэзы дыщытехъуакӏэ, нобэ ар зыпыха хуэдэу къытщыхъуу, цӏыхум я псэукӏэхэр нэхъыфӏу, я еплъыкӏэхэр нэхъыфӏу, дунейм къыщекӏуэкӏхэр нэхъыфӏу, ауэ джэгуакӏуэ пшыналъэ ӏуэхур нэхъыкӏэу ахуэдэу щыткъым.

Япэрейхэм еплъыту щытмэ, хэжэбзэжауэ пӏэрэ жыхуэпӏыну щыткӏэ, е зокӏужыр абы къезгъэкӏуркъым сати. Ар зэкӏужу щытар, зэкӏужу, лъэпкъымрэ джэгуакӏуэ, лъэпкъым къыхэкӏа джэгуакӏуэхэмрэ зрахьэ ӏуэхумрэ зэкӏужу щыта. Нобэ зэкӏуж хъунщ, зокӏу, ауэ я зэкӏужыкӏэм къикӏыр тӏэкӏу нэгъуэщӏщ. Япэрейм дахагъэ къикӏт, сыт щхьа жыпӏэу щытым, нартыжь уэрэдхэр. Мыкӏэ угъакӏуэу щытым лӏыхъужь уэрэдхэр, ӏуэрыӏуатэхэр, мыкӏэ укъакӏуэм хъуэхъухэр. Мыкӏэ угъакӏуэу щытым хьэщӏэщым къыщекӏуэкӏа абдей дахагъэ хабзэм и гъусабзэу джэгуакӏуэхэм къыщрагъэкӏуэкӏыу щытар, хьэщӏэ гъэхьэщӏэкӏэхэр, мыкӏэ къэӏэбэжи, нобэм нэхъ цӏыхум нэхъ хащӏыкӏыу щыӏэ джэгур. Джэгум и кӏуэцӏ къыщекӏуэкӏ хабзэ, джэгу и хабзэ жыхуэпӏынур. Ахэр псори дэ нобэ къэдуухуакъымэ, ахэр тхуаухуауэ къэкӏуати, Ахьей, мис ахэр къэзыухуахэм я ӏуэхур зэкӏужт. Дэ нобэ дымыгъэкӏуэду, дымыгъэлъэлъэжу, хэдмыгъэжэбзэжу, хэдмыгъэщэщэжу, тӏэпымыхужу тхузехьэмэ, апщыгъуэмэ, а фӏыщӏэри тхурикъунщ дэ нобэкӏэ. Нтӏэ, уэду щыхъуакӏэ, гущэкъу уэрэдхэм деж къыщежьэн хуейуэ пӏэрэ ар? Псалъэм папщӏэ, щӏалэ цӏыкӏу къалъхуауэ, щӏалэ цӏыкӏур гущэм хэлъу. И нанэм щӏиупскӏыурэ, игъэжеймэ, си ӏэхъуамбэ пӏащэ хъуну, си шэ пӏэщэрыуэ хъуну, зэуэр мыхъужыну, жиӏэу мис ауэдурэ-щэ, а зэманым щыгъуэ лӏыгъэм щӏипӏыкӏыу абдей гущэкъу уэрэдыр ауэдэ псалъэхэр хэту, щӏиупскӏыурэ ауэдурэ игъэжейт. Нобэ нанур щагъэжейкӏэ, ахуэдэ зыгуэр зыгуэрым хуэзыкӏуэ ар дыдэхэр жумыӏэми, зыгуэрым хуигъэсэн хуэдэу зыгуэр жаӏэу зыхэпхауэ. Уэлий, сэри зыхэзмыха ди намыс нэхъ лъагэу нэну япӏэу тлъэгъуахэти, ауэдэ зэхэсхакъым сэри. Щи, ахэр гущэкъу уэрэдым дей къыщожьэ. А пщыгъуэм ауэдэ еплъыкӏэ яӏэти, ахуэдурэ гъэсэн хуейти, ахуэдурэ ягъэса икӏи ди напэр къытрахакъым лъэпкъкӏэ уплъэмэ. Иджы нобэ нэгъуэщӏ. еплъыкӏэщ къекӏуэкӏыр, нэгъуэщӏ щыӏэкӏэщи, здебгъэкӏун хуей. Нобэ ди Джэгуакӏуэ институтыр, ди пшыналъэхэр къекӏуу гъэщӏэгъуэну утыкум иту зэрыщытам хуэдэу утыкум къибгъэувэжынумэ, нобэ Политикэ теухуауэ, экономикэ теухуауэ къекӏуэкӏ ӏуэхухэр зэбгъэзахуэу, ар ди адыгэ еплъыкӏэм къибгъэувэжу, адыгэ щыжысӏэкӏэ дэ дыадыгэщ, ира? Ухуеймэ, Кавказ еплъыкӏэ жыӏэ, ухуейуэ щытмэ, къэрал еплъыкӏэ жыӏи псори къащтэ. Абы хьэл лъэпкъ гуэр жыпӏащ жыпӏэу къыспомыубыдмэ, сэ псалъэм папщӏэ мыр бжесӏэн. Ар нобэрей ди щыӏэкӏэм къребгъэубыду, нобэрей ди еплъыкӏэм зебгъэхъуэжу щытмэ, Джэгуакӏуэми зихъуэжынущ, пшыналъэми зихъуэжыну. Къэпшэщӏу щытмэ, бзэпсым хуэдэу къэпшэщӏмэ, мис итӏанэ, ар къэпшэщӏ къудей умыхъуу уэ узыхуей макъамэм къытебухуэмэ, къытебгъэуву щытмэ, мис итӏанэ къэлэжьэнущ, гущэкъу уэрэдри къэлэжьэнущ, гущэкъу иужь уэрэдым иужькӏэ къакӏуэ нану джэгукӏэхэри нобэрейм къибгъэувэнщ, адэкӏэ укъакӏуэрэ къэ, къэжэпхъахэр утыку ихьэн хуей хъумэ, Абыи щыӏэкӏэ гуэрэ хуэбгъуэтыну. Утыку ихьамэ, итыкӏэ иӏэщ, утыку ихьами, къикӏыжыкӏэ щыӏэщ. Абыи хуэбгъэпсынщ. Ауэ псори зэкӏужым хуэдгъэкӏуэжын хуей, нетӏэ жыпӏа псалъэ, зэкӏужым хуэдгъэкӏуэжын хуей. Псори зэдэлажьэу, псори зэдэуэу щытын хуей. Нобэрей гъащӏэри, нобэрей лэжьыгъэри Нобэрей гупсысэри, нобэрей бзэри, нобэрей псэри жыӏи ари къыхуэкӏуэну, псори зэу зэдэлажьэу, псори зэкӏуж хъумэ, ди пшыналъэри абыхэм екӏужыпсу. Иджы уэ жыпӏахэм теухуауэ, Тимур, зы гупсысэ гуэрым сыхуэкӏуащ икӏи, нтӏэ, пшыналъэр зыхуэлажьэр гъэсэныгъэурауэ пӏэрэт? А гущэкъу уэрэдым деж щыщӏадзу, мыдэкӏэ а сабий джэгукӏэхэр къыдэкӏуэтея нэужь джэгу, къафэ, а джэгум щекӏуэкӏ хабзэхэр, мыдкӏэ цӏыху, цӏыхугъэ жыхуэтӏэм хуэкӏуэжу пӏэрэ? Цӏыху ухъун щхьэщэ, мис а. Нетӏэ зи гугъу тщӏа псоми хэлъхьэныгъэшхуэ ящӏауэ. Абы нэхъыбэ дыдэу-щэ уи псэр игъэкъэбзэжу, моуэ уигъэкъэбзэжу, зы джэгу дахэ ухэта нэужьынкӏэ сыт хуэдэ гупсысэ мыхъумыщӏэ уигу илъами, псори пкӏэрощэщри, мэкӏуэдыж. Мис мы пшыналъэ къекӏуу дахэу зыхэгъэува пшыналъэм уегъэкъабзэ, цӏыху уещӏ. Щи джэгуакӏуэхэри лӏыхъужь уэрэди пхузыхалъхьэнкӏэри хъунт, ауэ уэлей ауануи зыгуэри къыпхуадзынкӏэ хъунутэм арати, цӏыхур зэпӏэзэрыту къигъэнэжу, цӏыхуу къигъэнэжу, а цӏыху ухъун щхьа пхэлъын хуей сыт хуэдэ зы ӏуэхугъуэри яхилъхьэу, ауэдэу джэгуакӏуэр и пшыналъэм

Зы гъуэгу гуэрым тригъэувэт, ауэ нану цӏыкӏур къикӏрэ балигъыпӏэм иува нэужьынкӏэ а гъуэгум темыкӏын щхьа зыгуэрми зытриӏыгъэн хуейзи, адыгэм а зытеӏыгъэкӏэу иӏахэм ящыщщ псалъэм папщӏэ укӏытэр. Укӏытэ яхэлъу щыта. Иджы цӏыхум ину и нэгум уеплъу ущытхъунри укӏытагъэу ябжынут. Ину псалъэм папщӏэ И ӏейцӏэ зыщӏыпӏэ де ӏумэ, апщыгъуэм ари укӏыту ябжынути, уэрэд пхузыхалъхьэрэ уэрэд пхуаусыну ящӏэмэ, я псэр ятынут иужькӏэ ауэдэ уэрэд. Ауэ ауан гуэр къикӏауэ, зыгуэру мыхъумыщӏу и псэр итауэ щытмэ, апщыгъуэм лейуэ къэпсэуа хуэдэуи зыгуэру ибжынути, а уэрэдым, а пшыналъэм, а джэгуакӏуэм зэрихьа ӏуэхугъуэм Мыхьэнэшхуэ щӏрату щытари арат. Абы и еплъыкӏэри захуэт, абы и еплъыкӏэри дахэт. Абдеим де псалъэм папщӏэ, ӏулъхьэкӏэ джэгуакӏуэм фӏы гуэр ебгъэщӏэну йожьу ихьэ хъунутэкъым. Сыт щхьа жыпӏэм лъэпкъымрэ джэгуакӏуэхэмрэ фӏыу зыпыщӏати, абы пцӏы гуэр я ӏуэхум къыхэкӏи хъунутэкъым. Къыхэкӏмэ, пщӏэ иӏэжынутэкъым езым. Джэгуакӏуэ жыхуэтӏа щытыпӏэм иувар а щытыпӏэми къихужынкӏэ хъунт. Занщӏэу а мыхъумыщӏэ псалъэри уэри лъэпкъым къыпхуиусыжынкӏэри хъунт, къыпхуидзыжынкӏэри хъунт. Щи, джэгуакӏуэм и ӏуэхур пэжым нэхъ и телъхьу, лӏыгъэ зезыхьам лӏыгъэ хъыбар хузэхилъхьу, ӏуэрыӏуатэм къыхину, зыгуэркӏэ мыхъумыщӏагъэ къызылъыкъуэкӏами, ари имыгъэпщкӏуу, езым и щыӏэкӏэ, и дуней тетыкӏэм емылъытауэ, цӏыхур игъасэт. Цӏыхур зы нэхъ лъагэ дыдэу щыӏэн хуей цӏыхугъэ жыхуэтӏэ, цӏыхунагъэ жыхуэтӏэм абы хуиунэтӏ джэгуакӏуэм и ӏуэхур. Аращ ӏуэкуури сызэреплъымкӏэ, сэ зэрысщӏэмкӏэ.
Мы дунейм гъэсэныгъэр адыгэм зэрагъасэу щытар-щэ, сэ сщӏэр япэра музэ, пшынэра пшыналъэра? Сабийр Ар жысӏа сэ япэми. Сабийр, къысхуэвгъэгъу, фэри къысхуэвгъэгъу, цӏыхухъум ар жиӏэну къемыкӏункӏи мэхъу, ауэ ныбэм илъ сабийм-щэ, нысэ къаша нэужь, абы зыгуэр зэрыбгъэдэлъыр щащӏэм дей, нысащӏэм и гуащэм е и пщыпхъум, А, ди нысэ дахэ! Мис а уэ нобэ зепхьэ цӏыкӏум уэрэд жеӏэ. Сыт уэрэд? Къэгупсыс, Творчествэ. Ныбэм илъ сабийр нысащӏэр ирагъэпсалъэу щыта макъамэкӏэ, аращ. Абы псалъэ щӏэмылъынри. А дыдыд мыгъуэ сэ слъэгъуакъуэу мырчызыжым ар пиры. Нтӏэ, сабийр къалъхури дунейм къытохьэри гущэм хапхэ. Гущэкъу уэрэд пшыналъэ атӏэ ар. Мес пшыналъэ и телъыджэ, цӏыху зэрагъасэ пшыналъэ. Гущэкъу уэрэдым хэлъыр сыт? Нанэм е а сабийр, е дадэр, ауи со дадэми щӏаупскӏэу щыта, мо кӏапсэ цӏыкӏу ищӏэу пӏэм хэлъурэ.
Пшыналъэр лъэпкъым и тхыдэ ӏэрымытхщ, сабий къалъхуамэ, нанэр гуфӏэгъуэ уэрэдкӏэ пожьэ. Гущэм хапхамэ, гущэкъу уэрэд жриӏэурэ егъэжей, гущэм къыхэкӏамэ, лъэтеувэ уэрэдкӏэ къэкӏухьыкӏэ ирегъащӏэ. Щашэкӏи, къыщрагъашэкӏи, нысашэ щауэишыж уэрэд жреӏэ. Зауэм ӏухьамэ, уэрэдкӏэ трегъэгушхуэ, къауӏамэ, щӏэпщакӏуэ уэрэдкӏэ егъэхъужыр. Зауэ ӏэнатӏэм лӏыгъэ зэрихьэу хэкӏуэдамэ, фэеплъ уэрэд хуеусри, и цӏэр мыкӏуэдыжыну дунейм къытренэ.
Адыгэм уэрэд щыжамыӏэжым дей адыгэш кърикӏуэда. Адыгэр къэмыфэу